bisimilahi wasalatu wasalam ala rasulila an an ka alakhdari an n'a bɛ ɲɔgɔn na bi ta bɛna kɛ min o de ye seli nafaw seli samancɛw ka mɔgɔ su ka kɛ seli kan ani n'i ye seli to yen a bɛ kɛ sababu ye ka minnu k'i la a ko k'a fɔ lisɔlaati nuurun ko seli la nɔɔrɔba b'a la azimun min ye nɔɔrɔba ye o b'a yira k'a fɔ seli min filɛ nin ye nɔɔrɔ belebeleba de b'a la tusiriku bihi kulubul musɔlina donc o nɔɔrɔ min b'a la k'a fɔ n'a bɛ selibagaw de dusukun layeelen a bɛ yeelen bɔ olu de dusukun na hali ni yeelen min don n'i t'a y'i ɲɛ la yeelen min don ala yɛrɛ ka nɔɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen de don wala yanaluhu illa alkhashi'una allahu akbar ko maa si tɛ o nɔɔrɔ in sɔrɔ fo n'a kɛra ala ɲɛsiranbagaw ye o b'a yira k'a fɔ n'i yɛrɛ bɛ seli la ko seli ko i yɛrɛ b'a la i b'a dɔn k'a fɔ i bɛ fɛn min na ko fɛn den tɛ o la i bɛ taa mɔgɔ sɔrɔ minnu b'a la k'a fɔ k'u bɛ seli lagosi ko seli t'a dɔ ye alahu akbar ala ka kanda nɔgɔya an n'u ma a ko fa iza atayita ila sɔlati ko n'i taara seli ma o b'a yira k'a fɔ i y'i ka ci bɛɛ bila ka seli ta ka taa seli de ma sisan e donna seli kɔnɔna la fafarrig kalbaka mina duniya ko i ka i dusukun i k'a lankolonya ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen na kabini diɲɛkow la wa ma fiha ni fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ i ka fɛɛrɛw i ka kow i ka nafolo i ka fɛn bɛɛ k'i k'i lankolonya ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen na ka diɲɛ n'a fɛn kɔnɔ fɛn bɛɛ bila i kɔfɛ k'a kɛ komi mɛlɛkɛ jɔlen de filɛ nin ye i kɔrɔ n'i tila dɔrɔn a bɛn'i ni minɛ k'i ka seli kɛ o kɛcogo de la mɛ e bɛ seli la kuma la hakili b'i ka fɛɛrɛ dɔ la ubiyɛn i bɛ ka jate dɔ bɔ k'i to seli la o b'a yira k'a fɔ ala ɲɛsiranya bɔra yen donc an b'an hakili to o yɔrɔ la a ko wasitagil bi muraqabati maulaka ko i ka i yɛrɛ sogola ni i ma ka kɔlɔsili ye i ma min b'a la k'a fɔ n'i bɛ ka seli alezi tusalli liwajihihi i ma min b'a la k'a fɔ n'i bɛ ka seli o ɲɛma dɔnku i ka a kɛ komi ala de bɛ k'i kɔlɔsi sɛki i ka o de bila i kunkolo la dɔnku k'i yɛrɛ laɲinɛ fɛn bɛɛ kɔ k'o de bila i kunkolo la i ma min b'a la k'a fɔ n'i bɛ ka seli n'o ye ala ye dɔnku a bil'i kun na ko ala de bɛ ka i kɔlɔsi o min b'a la k'a fɔ n'i bɛ ka seli k'i ɲɛsin o ma o bɛ n'o ɲɛda bonyaba ye wa atakid anna sɔlata khushu'un i ka a dankɛnɛya fana k'a fɔ ko seli min filɛ nin ye ko ala ɲɛsiranya ni majigi don dɛ wa tawadu ani yɛrɛ majigin donc seli y'o de seli ye ala ɲɛsiranya ye yɛrɛ majigin fana b'a kɔnɔna la sabula maa si tɛ se ka seli kɛ ni ala ɲɛsiranyabagaw tɛ fajiri a dɔ la i kelen b'i ka so kɔnɔ ka wuli ka fajiri di a ɛri la ni ala ɲɛsiranya tɛ a man nɔgɔn ni majigi tɛ a man nɔgɔn parce que i tɛ sɔn k'o kɛ diɲɛ jɔn si yɛrɛ la hali n'i welela i bɛ surun ci i bɛ telefɔni bila kɛrɛfɛ donc ala ɲɛsiran majigin de lilahi ala ye subahanahu saniya bɛ ala min ye bilqiyami i bɛ o min kɛ ni wulili ye parce que n'i bɛ seli i bɛ wuli de fo ni dɛsɛ y'i sɔrɔ wa rukuyi ani kunbiriminɛ ye wa sujudi ani tenturu ye wa ijlalun wa taazimun wa ijlalun ani kɔrɔta wa taazimun ani bonya lahu ala ye bitakbiri ni Allahu akbar fɔ ye wa tasbihi ani subahanallahi fɔ ye wa zikru ani Ala ko suma ye o la fahafiz ala sɔlatika k'i ka seli k'a kɔlɔsi k'a tanga dɛ i ka seli i hakili to a la i ka wagatiw kɔlɔsi n'a a wagati sera i k'i ka ci bɛɛ bila ka t'a kɛ i k'a kɔlɔsi ka ɲɛ kosɛbɛ fa innaha a'zamul ibadat ko seli min filɛ nin bato la belebeleba de don o de la kalimatu shahada kɔfɛ seli de bɛ na o b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn den tɛ seli tɛ fɛn den ye dɛ kiyama jɔ don mɔgɔ bɛ taa ɲininka fɛn fɔlɔ min na o ye seli de n'ale n'ale ɲɛna baara bɛ don i ka fɛn da bɛ don i ka fɛn tɔ la n'ale ma ɲɛ fɛnɛ da foyi tɛ don i ka fɛn tɔ la donc an hakili to nin na kosɛbɛ seli ye fɛnba de bato la fɛnba de don wala ta to wala tatruki shaytana yal'abu bi kalibika ko kana to setanɛ ka tulonkɛ kɛ i dusukun na dɛ wa yashghaluka an sɔlatika k'i sugula ka bɔ i ka seli ma setanɛ kana fɛn wɛrɛ bila i hakili la fo ka taa kɛ e bɛ don seli kɔnɔ ka bɔ ka ban ni alimami ka Allahu akbar fɔ n'a ka salamu tɛ e ma fosi mɛn hali sura min kalanna i t'o dɔn donc fɛn ye fɛn fɛn b'a la k'a fɔ ni o cɛ man ɲi kosɛbɛ parce que b'a sɔrɔ seli ye fɛn dɔ ye n'i b'a la caractéristiquement i bɛ i farikolo bɛ deli a la quoi i bɛ se ka don a la ka araka naani bɛɛ kɛ araka fila bɛɛ k'a sɔrɔ e t'a dɔn k'e yɛrɛ ye ko kɛ yɛrɛ i bɛ bali ka i yɛrɛ de k'i bɔra seli kɔnɔ i dun y'a i dun y'a bɛɛ kɛ mɔgɔw nɔfɛ mais e ma sentiment foyi sɔrɔ e ma e tɛ se ka miiri i ye fɛn minnu fɔ seli kɔnɔ alimami ye fɛn minnu fɔ e tɛ se k'o si fɔ donc o de kosɔn k'i k'i i janto i ka seli la kana to sitanɛ ka tulonkɛ i ka seli la fo ka t'i ɲinɛ i ka seli kɔ hatta yatmisa kalibaka fo ka taa i dusukun yɛrɛ tuuse ka bɔ seli yɛrɛ kɔnɔna la wa yahrimaka min lazati anwari sɔlat fo a bɛ i haramuya seli yɛrɛ ja seli nɔrɔ ja a bɛ i kumaniya ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ an ye minnu fɔ e bɛ seli la balon de bɛ hakili la i bɛ seli la wariko de bɛ hakili la i bɛ don seli kɔnɔ i yɛrɛ t'a dɔn i bɛ i ye min yɛrɛ kɛ i bɛ bali min na salamu bila dɔrɔn e bɛ ka perese salamu bɛ ka salamu ka bila parce que i bɛ seli kɔnɔ e degunnen don kana sɔn sitanɛ ka nin k'i la dɛ sinon i bɛ don seli kɔnɔ ka bɔ ten fu ala kana an ka seli ko ye a ko fa alayka bidawamil khushu'i ko a bɛ i kan a b'i ma ni dumɛli ye seli kɔnɔna la fa alayka bidawamil khushu'i fiha donc ko a b'i ma ni dumɛli ye seli kɔnɔna la donc i ka i majigin ni ala ɲɛsiran i k'o kɛ seli kɔnɔna la a bɛ i ma ni ala ɲɛsiran dumɛli ye seli kɔnɔna la fa innaha ko seli min filɛ tanha anil fahsha a bɛ maa kisi ka bɔ kojugu ni kojugu ma wal munkar ani kɔni ko ko minnu b'a la k'a fɔ ni hadamadenya yɛrɛ la a cɛ man ɲi ani ko minnu yɛrɛ bɛ yen ni ni bɛ a kɔn a bɛ maa kisi ka bɔ o bɛɛ lajɛlen ma bisababil khushu'i fiha o bɛ kɛ ni mun ye ni majigin ni ala ɲɛsiranya ye seli kɔnɔna la fasta'in billah o kɔsɔn i ka dɛmɛ ɲini ala fɛ fa innahu i k'a dɔn k'a fɔ ala min filɛ khayru musta'an ko ala de ye dɛmɛbagaw dɛmɛ bɛ ɲini minnu fɛ ala de y'olu bɛɛ lajɛlen na hɛrɛma ye donc an b'an hakili to nin na k'a dɔn k'a fɔ seli tɛ kodennin ye seli a bɛ maa jogojugu a bɛ o bɔ i la nabiɲuman foyi tɛ yen nɔ fo k'a sɔrɔ alahu taala ye seli de fɔ a ye isa bɛ ten yahaya bɛ ten kira yɛrɛ fana bɛ ten nɛɛma ni kisi b'a ma ka tila k'a ye k'a fɔ seli fɛnba don kodennin tɛ maa ka alijinɛ kɔnɔ don a sababu a bɛ se ka bɔ seli la maa ni ala yɛrɛ ka se ka contact direct kɛ seli de don ni e y'i yɛrɛ bɔ o la an b'i ɲininka e bɛna se ka journée e bɛ wagati min kɛ journée kɔnɔ i bɛna a bɛɛ kɛ activité de la est-ce que hakili bɛna jigin ala yɛrɛ la n'i ye hakili jigin ni ala la fo n'a sɔrɔ a dɔw la seli seliden ni seliba o yɛrɛ la hakili bɛ t'i ka intérêt ko de la donc an bɛ dugawu kɛ a faamu cogo ɲuman ala k'a nɔgɔya an ma alijinɛ a tɛ sɔrɔ ten dɛ fo i k'i cɛsiri de i k'i banba ka sentiri siri ka ɲɛ kosɛbɛ k'i mago don i ka faridaw la o la ala fana bɛ a mago don i la maa n'i yɛrɛ laɲinɛ ala kɔ ni ala fana y'a yɛrɛ laɲinɛ i kɔ a ka jugu dɛ ala kana taa ko ala ka limaniya jidi ala k'an kɔrɔta k'an kunnandiya ka labanko ɲuman d'an ma